Hello, is mise Eoghan agus inniu beidh mé ag imirt GeoGuessr. In GeoGuessr, cuirtear tú in áit, cuirtear tú in áit inteacht randamach in Google Street View agus caithfidh tú tomhas cén áit sa domhan a bhfuil tú. Beidh mé ag imirt thart ar Éirinn uilig agus ba mhaith liom fáil an scór is fearr go thig liom, fiche cuig míle pointe. Cuirtear tú in cuig áit difriúil agus an méid is mó a thig leat a fháil ná cuig mhíle pointe ar achan áit. Roimh a théimid i bhfad eile, má bhaineann tú sult as an bhfíseán seo le do thoil liostáil domh ar YouTube. thíos faoin fhíseán seo, beidh cnaipe mór dearg ann a deir subscribe. Cuidíonn sé go mór mór liomsa, tá sé go hiomlán saor in aisce. Agus insíonn sé duit cá huair a thagann mo chéad físeán eile amach. Ó, teach deas. Sin teach deas fosta. Tá baile mór de dhíobháil orm. Tithe deasa thart anseo. Áit iargúlta. Tá deas grianmhar, so b'fhéidir áit inteacht thíos sa tír. Seo baile mór níos mó. Mé ag gabháil thart ar an tír damanta seo faoi choinne deich mbomaite anois agus níl duine ná deoraí le feiceáil. Knockeen nursing home. An agaibh sin a thóinín Knockeen? An teilidí a úll?

Brath amach le seo. Ní raibh mé ró-olc ansin. Scarby, fuair mé ceithre mhíle ocht gcéad seasca pointe. Téimid ar aghaidh don chéad áit eile. Seo mótarbhealach. Ó, beidh seo pianmhar. Beidh mé ábalta mótarbhealaí a fháil go furast. Dún Laoghaire. Dún ní ní hé Dún Léire agus Collann. Cén mótarbhealach seo? Béal Feirste, ó, an M1. Roimh Áth Fhirdhia. Suimiúil. Okilly dokilly. Uh, b'fhéidir go bhfuil níos mó eolais thuas. Sin Droichead Átha. Tá muid 18 km ar shiúl ó Droichead Átha agus 6 km ar shiúl ó Dún Léire. Sin Dún Léire. Déarfainn gur sin Droichead, ceann de na droichid sin. So tá muid i gcóngar. Má fheiceann muid chun tuaidh, mar sin, táimid thíos anseo, cad é seo? Ach cé nach dtagann tú de ar an taobh seo? Ansin, dhá chiliméadar thuas ó seo. Rachaidh mé le seo. Oh! Iontach clósáilte. Dhá chéad caoga méadar ar shiúl ar aghaidh linn. Suimiúil. Inis Céin. Sin oileán? Ó, bhuel, an sé seo níos mó den. Clonakilty! Bhuel, an bhfuil 's agat seo? Muid ar ais i gCorcaigh. Cloich na Coillte. Tá sé i bhfad níos deise i nGaeilge, cad is an suidead sin? Sílim go gcaithfidh muid.

Sin é, sin é bealach mór, sin, sin R cúig ocht ocht. Ach le, ó! An Ladhar! Ladhar FC. Anois, má tá Inis Céin seacht gciliméadar, sin Inis Céin. Seacht gciliméadar fhiú, sin seacht gciliméadar. Caithfidh mé bheith flickin' clósáilte mar sin.

Ar aghaidh linn! Ooh. Sin mapa d'Éirinn. Nó haine. Sin Dún na nGall? Caoirigh! Caoirigh! Ooh. Dé seo.

Má thagaim ar dhá chomhartha eile agus ní deireann siad rud ar bith ach Cathair agus Trá Lí tamall, beidh fearg orm. Glacann tú cúig flickin' coiscéim síos bealach mór an bhfuil s'agat agus tiontaíonn sé amach gur tiontaíonn sé seachain cipus leis seo, cha raibh s'agat, cha bheadh s'agat go raibh tú chomh clósáilte sin do Bhaile Mór. Ach bhfuil mé cúig coiscéim agus d'fháinne ar Tesco go mbeadh an Tú gort. Ní go bhfuil 's agamsa cúl gort ach an tulach agus an gort. Cúl gort. Á, chuala mé faoi gort roimhe ach níl 's agam cúl gort. Gortíní! Sin gort beag. Ó, sin gort. Ó, b'fhéidir gurb é sin gort beag actually. Sin gort. Uh, an gort. Anois, bhuel, tá muid san áit cheart. Tulach, so, cúl an tulach, sin tulach. Eh, cén uillinn a tháinig muid isteach air? Amharcann sin cineál de cosúil leis sin agus dhéanfadh sin ciall, sílim. Tá eitinn ort anseo. Á, b'fhéidir go mbeidh mé. Shuigh an sin agus thug na deich mbác uaim a Eitinn a tal anseo. Sin ceathair. Ach rachaidh mé leis. Níl mé go ró-clear.